Adawawa azipha ndipo adawawa azipha chifukwa cha mkazi wa ku Zimbabwe. Izi ndi zimene zinachitika. Adawawa anakwatirana ndi mkazi wa ku Zimbabwe ndipo adawawa amachokera ku Malawi. Ndiye akhala ali limodzi ndi mkazi wa ku Zimbabwe uja kwa nthawi yayitali. Ndiye tsiku lina mkazi wa ku Zimbabwe uja anauza adawawa, ndimafuna mchimwene wanga atabwera kuno adzayese mwayi ndipo adawawa anavomereza, okay fine. Ndipo mchimwene uja anafikira ku deni kuja. Koma adawawa sanaziwe zoti mchimwene uja sanali mchimwene wake chinali chibwezi chake chakale cha mkazi uja nde akhala akukhala limodzi kwa dzaka ziwiri kufikira mpakana banjali linali ndi mwana oyamba mwana oyamba uja anabadwa Adaja ali mnyumba muja nde atabadwa mwana uja Adaja anaganiza zochoka m'nyumbamo kukakhala kwinakwake kutali. Ndiye anapita ku Rustenburg, anthu amakhala ku Pretoria. Koma ada aja akukhala ku Rustenburg amalumikizanabe ndi ndani? Mkazi uja. Kumacheza izi ndi izi. Mwana uja anali wa ada apita ku Rustenburg aja, amchimwene ake aja. sanali mchimwene wake, chinali chibwenzi chake chakalekale. Ndiye mwana uja anali wake, wa dolo uja. Ndiye ada aja amalumikizana nayebe mkaziyo. Pafoni umacheza izi ndi izi. Koma Hussein samadziwa china chilichonse ayi. Ndiye mu chaka cha 2025 mu December muja, ada awawa anabweretsa mkazi ku nyumba kwawo komwe ku Rustenburgko kodzanjoya, mumadziwa December. Ndiye akunjoya chonchija, mkazi wa Hussein anadziwa zakuti Dolo uja watenga mkazi wina ali naye m'nyumba nde anayamba kukangana ndi dolo uja. Akukangana anangosinthana zichewa chifukwa ada aja anamutchula zina lina lake mkazi wa Hussein kaya anamutchula kuti hule kaya chani sindikudziwa amayankhula chiyankhulo cha kwawo nde zinamunyasa mkazi wa Hussein anapeza kuti angotukwanana pa phone. Akutukwanana chonchija. Ada aja anayankhula zakuti ndikubwera kumeneko ndidzatenga mwana wanga. Ndipo mkazi wa Hussein ananena zakuti mwana amene si wako, mwana amene ndi wa Hussein. Nde ada ajanso chifukwa chopsa mtima ndi zivumbulu, anabweradi ku Pretoria. Anamkumaniza Hussein anamuuza chilungamo. Udziwa chani m'bale? Sorry, undikhululukire. Koma ndiyenerabe kuyankhula chilungamo. Mwana amene unena wakoyu si wako, mwanayu ndi wanga. Iyeyu ndi ine tinali pa chibwenzi kuyambira ku Zimbabwe! even mmene mmakhala nyumba mwako muja ndimagona naye mkazi wakoyo. Hussein zinamupweteka kwambiri komabe amayenera kuti avetsetse nde ada aja anamuuza Hussein nde ngati ukufuna tingathe kupita kuchipatala tikasimikize tikapange DNA test. Ndipo anapita kuchipatala, chipatala chinasimikizadi zoti mwana si wa Hussein mwana ndi wa ada aja. Nde ada aja anatenga mwana uja umapita naye. Hussein mtima unapweteka kwambiri. Zotsatira zake Hussein anangoganiza zongozimangilira ndipo wazimangiliradi wazipha chifukwa cha mkazi. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi pofuna kuti ena ake muphunzirepo pa nkhani ngati imeneyi. Akuluakulu khalidwe loziphali timangonochita. Nkhani ngati zimenezi zikachitika ingozisiyani Chifukwa choti mukazipha, mkaziyo sizimamukhuza chifukwa choti mkaziyo sanakukondeni. Panalibe connection ina iliyonse pakati pa iweyo ndi mkaziyo aa. Amangokugwiritsani ntchito. Ndiye olo muziphe, palibe chimene chichitike pa moyo wake. Koma amene zawapweteke ndi makolo ako, azibale ako chifukwa choti moyo wako. ndi azibale ako uli connected amakuwerengera ndiponso makolo ako akakhala amati ndili ndi mwana wanga kumatchula iweyo nde akuluakulu musanapange ziganizo ngati zimenezi kumaganizira kaye za azibale anu makolo anu akamva zimenezi ziwathera motani osamangozichotsa moyo taganizani kubereka mwana ndikukula sichinthu chophweka kwambiri kuika mwana mmimba kwa miyezi 9 sichinthu chophweka kwambiri akamva makolo ako amva bwanji kuti akuuzeni zoti makolo anu amwalira apa simungaziphe ayi simungaziphe ayi koma muzipha fa choti wina wake mwangokumana naye kwa zaka 5 mwangokumana naye kwa zaka 10 muziphera fa cha munthu ngati ameneyo kukanika kuziphera fa cha makolo ako cha bambo ako uziphera fa cha munthu wina wake kuti mwangokumana naye kwa zaka zochepa kumakhala kupepera akuluakulu chonde michitidwe imeneyi chonde akuluakulu ilekeni Muziganizira makolo anu akamva ziwathera bwanji. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi nde akuluakulu osaiwala kupanga subscribe kuti nkhani ngati zimenezi zikamachitika zizikupezani mosavuta. Lero azifumu.